Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach a lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá, is mise Sinéad agus liom inniu tá.
Clíona.
Agus. Agus Aoife. Woohoo!
Conas tá sibh, gals? Aon scéal? Clíona, b'fhéidir rachaidh mé chugat ar dtús báire, conas mar a bhí do sheachtain go dtí seo? Yeah, go breá.
Um, tá mé fós kind of ag teacht chugam féin tar éis an deireadh seachtaine. Bhí mé amuigh sa Daingean ag an deireadh seachtaine, bhí sé go deas. Um, tá an aimsir go hálainn anseo go fóill, bhí sé go hálainn an tseachtain seo caite. Um, so yeah, just ag dul amach i gcomhair an-chuid siúlóidí agus um, yeah, tá mothaíonn sé ar nós go bhfuil an, an saoire tagtha chugainn cé nach bhfuil ach mí an Mhárta ann go fóill. Yeah, tá go maith, céard fút Aoife?
Yeah, táim ag baint an-taitneamh as an aimsir iontach seo freisin. Buíochas le Dia, táim in ann siúl ar feadh like siúlóid cheart anois maidir le mo chos agus rudaí. So téim amach ar siúlóid gach lá anois agus ach cosúil leatsa fós ag streachailt tar éis an deireadh seachtaine. Bhí cóisir, ní raibh cóisir tí againn, bhí cóisir ceann de mo housemates ar siúl ar an Satharn so chuamar go léir amach i gcomhair a' cóisir agus bhí oíche den chéad scoth againn so táim bhuel táim go breá anois ach bhí an Domhnach saghas difriúil sórt deacair but.

Agus bhí sé fós geal, bhí sé cineáilín dorcha nuair a tháinig mé abhaile ach fós geal ag a hocht a chlog, rudaí gur aoibhinn linn a fheiceáil. gur aoibhinn linn a fheiceáil. Anois gals tá brón orm, tá sé seo ró kinda topaiciúil chun neamhaird a dhéanamh air, but an bhfaca sibh an scéal san sna Oscars. An bhfaca, like, mothaím go bhfuil mé féin tar éis a bheith buailte san aghaidh leis an méid content atá ar fáil anois. Is just just dhúisigh mé maidin inné agus just ní raibh aon rud eile seachas Will Smith agus Chris Rock ag na Oscars. Um, just Twitter, Instagram, like gach uile áit. Um, but yeah, tá sé tá an rud tá an rud craiceáilte ar fad agus is breá liom na like like periphery

but yeah. Ní, yeah, ní thuigim an chanúint a bhí ag Liam, like, sorry to stray as an pointe, ach, like, tá sé sórt i bhfad níos difriúla ná an canúint atá aige, like, go nádúrtha, like, níl 's am céard a bhí ar siúl leis, but bhain mé an-taitneamh as. Yeah, chonaic mé rud an-greannmhar, it was like, oh, seo Liam Payne ó, eh,

an bheirt acu botún ag ar an oíche so níl a fhios agam céard a cheapann sibhse faoi. Bhuel ní dóigh liom go raibh sé ceart chun like joke a dhéanamh faoi a bhean chéile nuair like tá alopecia chomh phearsanta agus like 100% like níl like ní cheap sí go raibh sé greannmhar so tuigim cén fáth go bhfuil bhfuil é tar éis an joke sin a dhéanamh ach ag an am céanna ní dóigh liom go raibh sé ceart chun é a dhéanamh. like beidh sé ceart go leor just like gan gáire faoi agus like just leanúint ar aghaidh where anois tá gach duine ag labhairt faoi an fac- an like an eachtra agus a like cé or toisc go bhfuil alopecia ag a bhean chéile agus rudaí mar sin so I don't know like ceapaim nach raibh an ceart ag an bheirt acu ach 100% go raibh Chris Rock uh, sa mícheart ar dtús. Yeah, aontaím leis an dearcadh sin sílam

ní aontaím leis an joke, bhí sé maslach agus you know, bhí sé drochbhéasach um, ach níor tá sé just seafóideach gur sheas sé suas agus cheap sé go raibh sé de cheart aige é sin a dhéanamh ar gona os comhair slua um, so yeah, níor níor aontaigh mé leis uh, sa chaoi sin le fad a ceapú hain lína.

like áiféiseach a dhéanamh nó caithfidh tú caithfidh tú a bheith cineál like greannmhar so sin an fáth go mbíonn like na like na fuirseoirí like ag déanamh um, like mar mar mar fhear nó nó bhean tí ar na Oscars anois cos tá siad ag iarraidh like greann a chruthú ar mhaithe le conspóid a chruthú ar mhaithe le leis na radharcanna a fháil ach anois sílim go mbeidh orthu tiontú ar ais ar an bhéim a chur ar like, na scannáin agus an ealaín air mar yeah, sílim just go bhfuil sé tar éis like, dul tá sé tar éis dul thar fóir anois agus fiú like, an conspóid uilig leis like, an aisteoir ó West Side Story like, nach bhfuair cuireadh chuig na Oscars agus bhí West Side Story ainmnithe le haghaidh cúpla gradam agus ansin bhí like DJ Khaled ann. It's like cén fáth go bhfuil DJ Khaled ag na Oscars nó cén fáth go raibh Liam Payne ag na Oscars. Bhfuil a fhios agat so sílim go mbeidh orthu Jenners agus gach rud like. Yeah agus fiú chonaic mé um, like an-chuid daoine ó TikTok agus stuff mar sin acu so just sílim go bhfuil siad ar tá siad tar éis like pointe a shroichint anois like go mbeidh orthu either

an an oibríonn sé sin agus sílim go mbeidh orthu kind of rogha a dhéanamh anois either ok leanfaimid leis an méid a bhí á dhéanamh againn leis na comedians agus stuff mar sin agus an roast cineál style a bhí acu um, nó go mbeidh orthu tiontú ar ais ar, ar kind of an, an bpríomhaidhm a bhí acu ón tús.
Yeah, sílim go mbeadh sé truamhéalach dá mba rud é gur lean siad ar aghaidh sa treo ina bhfuil siad ag dul faoi láthair agus gan an meas ceart sin

Damháin alla na cinn is measa, just nílim in ann déileáil leo. Fiú na cinn beaga, let's go, do you know, like na money spiders go n-aimsíonn daoine, like nílim, nílim in ann déileáil leo agus ehm níl aon, níl aon fhear sa teach againn len iad a mharú, so bíonn ar mo chailín iad a mharú dom cos just nílim in ann déileáil leo ar chor ar bith agus like ehm yeah, sin, sin na cinn is mó atá agam

Beidh mé ceart go leor leis sin. Ach tá a lán like irrational fears agam faoin like rudaí sa charr. Níl 's am cén fáth. So tá liosta déanta agam.
Cúpla mionrud. Cúpla mionrud.
So an t-aon rud, like níl 's am an like an ndéanann gach duine é seo? Ach ní ní cuirim aon rud trom ar chúl mo charr, like caithfidh siad dul san bhút like. So Just ar eagla gur like cuireann tú like tá ort like stopadh go sciobtha agus go bhuaileann rudaí do cheann you know like go léimeann siad as an chathaoir. Níl 's am cá has an like eagla seo nó aon rud um so like cuirfidh mé mo um like mo bia nó mo siopa ón Aldi's or whatever siopadóireacht ón Aldi's i like tús an cór tá sin cear glóir mar like that's not really going to hurt you all that much okay, no, no really throw like how he should golds and boot uh wow. like lower tree on boot um ta like a tom allergic i guard for like ga ri on gar in it so like my tasha dart agam set Cé is cuma cé chomh trom is atá sé, agus like níl mé láidir go leor, ach caithfidh siad teacht isteach in one go, like ní, like ní rachainn amach chun iad a fháil arís. Like má tá rudaí fós sa carr agus mo lámhaí lán, like beidh siad ann don oíche, like. Cén, cén fáth?
Just, ah, just.
Diva, mothaím nach, ní faitíos, like, neamhaird.
Yeah, sin just like.

In aon uair amháin, tá sí chun é sin a dhéanamh. um, ach an tríú rud, níl 's am an like, irrational fear é seo fiú, mar ceapaim go bhfuil like, uh, rationale ag, ag teacht le, ach just like, briseadh thíos ag taobh an bóthair. maidir leis an gcarr, like, ní, like, bím, like, bíonn scanradh orm an t-am ar fad gur, like, stopann an carr agus beidh orm, like, fanacht don, like, AA nó rudaí chun teacht. So, like, tá an méid sin, like, rud sa mo bhút freisin, like, tá jump-leads agam, tá ola sa bhreis, tá uisce sa bhreis, tá blaincéad agam ar eagla go, like, mbeidh sé fuar.

sna heitleáin go minic agus i tíortha iasachta freisin, like tíortha like thar lear. You know na cinn agus níl ort iad a bhrú, is like motion sensor iad. Is bain- baintear like geit asat nuair nuair a thosaíonn siad ag déanamh, you know, a roar rud or whatever and you're Yeah. you're like, oh crap! Or do you know like na leithris ar an train go mbíonn, go mbíonn, go mbíonn an doras ciorclach ann

conas mar a mhothaíonn sé, conas mar a fheiceann sé, conas mar cloiseann sé like no. It's a no for me. It's a no for me. Tá muid ag foghlaim an-chuid faoina chéile san eagrán seo, is breá liom é. Cos bhí mé chun a rá nuair a luaigh tú na leithris ansin sin é just fuair mé smaoineamh cos nuair a bhí mé níos óga right. Bhí an- ar ar bhreath- ar bhreathnaigh sibh ar news today nuair a bhí sibh ní- níos óga. Yes. Yeah. So bhí mise like an-óg ag an seo. Bhí mé probably thart ar like 7 nó 8 so óg go leor but fós probably róshean leis an imní seo a bheith orm but. Um, rinne siad písa faoi like, aliens, but like, obviously ag féachaint siar air anois bhí sé really amateur so but bhí sé ag rá gurb ionann like, do you know like na leithris poiblí a bhíonns like, ar an tsráid. go mbíodh siad sin mar like spaceship, I don't know, níl a fhios agam céard a bhí ag tarlúint, bhí like rud, bhí like taispeántas faoi aliens ag tarlúint i, in áit éigin sa tír. Agus leis an píosa seo a dhéanamh don the news today, like ri- rinne siad é gurb é an spaceship ná na leithris poiblí like ar an tsráid. But just, bhí mé théis breathnú ar like an-chuid like cláracha faoi aliens agus like léigh mé leabhair nuair a bhí mé ar scoil agus just bhí like Imní an domhain orm go dtiocfadh aliens, nó just gurb ann dóibh ar an gcéad dul síos. And then just bhí eagla an domhain orm roimh na leithris poiblí seo ar an tsráid toisc gur cheap mé go raibh aliens iontu. And I was like, bhí mé 7, like bhí mé sean go leor like gan é sin a chreidiúint agus like go raibh sé cineál amaideach, but like ar feadh na mblianta bhí mé like really imníoch faoi aliens. Well, sílim gur maith an rud é sin mar más rud é go raibh imní ort roimh aliens agus nach raibh tú ag iarraidh úsáid a bhaint as leithris poiblí. Ciallaíonn sé sin gur sheachain tú yeah. leithris poiblí ar yeah. fad. Má hé like, má hé le fod na like cinn cinn in like ionad siopadóireachta nó áit mar sin bhí siad san grand. It yeah. was like na cinn a sheas leo féin agus like, bhí siad cineáilín sean, like, ní bhíonn siad ann really a thuilleadh.

ag iarraidh ar dhaoine na faitís neamhréasúnacha a chur chugainn. So léifidh mé amach cúpla cinn agus is féidir linn iad iad a phlé, but cuid acu chomh greannmhar, oh my God, tá ár leantóirí absolutely gas. Um, an chéad cheann seo tá si- Es- escalators ag dul síos agus idir lúibíní tá ag dul suas, like bh- bheinn actually ag ceapadh a mhalairt go mbeidh siad níos measa ag dul suas nuair a léimeann tú orthu ar dtús.

Yeah, yeah. Yeah, thit mé orthu siúd agus yeah, bhí sé tragóideach. Is cuimhin liom sin. Ach- ach níor chuir sé sin imní orm ina dhiaidh, níl a fhios agam cén fáth. Um, but yeah, spéisiúil go mbíonns eagla ar an duine sin ag dul treo amháin agus ní treo eile. But Bheinn it's- sách imníoch ag dul air agus iad ag dul suas like go nach gcuirfidh tú do chosaí air i gceart so beidh like cos amháin ar céim amháin agus cos eile ag céim eile so caithfidh tú like damhsa beag a dhéanamh. Ok so an chéad ceann eile ná, agus actually kind of níl fhios agam conas a bhraithim faoin gceann seo, so daoine a dhéanann a waxing féin, psychopaths. Oh yeah cool. But ní thuigim

Bíonn do domhan like tiontaithe bunoscionn. Yeah, but bhfuil fhios agat tarlaíonn sé an tarlaíonn sé sin an dá bhealach mar is cuimhin liom go ndúirt mé sin le mo cara a raibh outie aici agus dúirt sí nach raibh innie nach raibh innie ag aon duine ina clann. So nuair a chonaic Wow. sí go raibh innies ag daoine níor thuig sí sin ach oiread. Oh.
I know, mad.

áit uirbeach don chéad uair agus just aontaím, aontaím go hiomlán leis an duine seo mar fiú nuair a bhíonn like, do cheadúnas agat agus tú ag tiomáint, like, má bhíonn tú riamh ag tiomáint i gcathair Bhaile Átha Cliath tá sé absolutely lofa agus just, ní bhíonn tú riamh san áit ceart. Like, cuma céard a dhéanann tú like, níl, ní bheidh tú riamh san áit ceart, beidh tú sa lane mícheart, nó beidh tú théis páirceáil san áit mícheart, nó beidh tú théis casadh an bealach mícheart, just no. Tá sé chomh deacair. Rinne mé dearmad actually mar is um, faitíos nua den saghas é seo ach um, so suas go dtí seo mo shaol Agus tá mé ag tiomáint óna bhí mé like a sé déag, ní raibh gá really agam chun like parallel parking a dhéanamh. Mar i nGaillimh tá like a ndóthain spás againn cuid is mó den am chun like, you know, páirceáil go sábháilte, ní raibh like na scileanna sin ag teastáil uaim go dtí go thosaigh mé ag obair i mBleá Cliath agus anois like caithfidh tú é a dhéanamh and lads like níl clue agam chun é a dhéanamh i gceart like ach níl ach deis amháin agat mar ansin like bíonn daoine ag brú an ag cur brú ort agus like ag an brú an chur an horn ort agus like you know like mar tá- níl tú in ann an méid sin am a glacadh I'm like tá brón orm like níl clue But, like, Céard is mo níl seacht sé- clue like Níl sé in san scrúdú tiomána a thuilleamh, bhíodh sé Níl. sílim nó ar a laghad ón méid a chonaic Chonaic mé ar an teilifís, like, tá sé ar scrúduithe tiomána i roinnt tíortha ach níl sé ar an scrúduithe tiomána in Éirinn, probably because theipfeadh ar an-chuid daoine dá mbeadh parallel par- parallel parking in san sa scrúduithe tiomána, but but yeah, níl fhios agam conas é a dhéanamh agus ní dhéanaimse riamh é, like, b'fhearr liom tiomáint timpeall ar feadh 30 nóiméad ná parallel parking a dhéanamh, just níl mé in ann é a dhéanamh, but like níor thaispeáin aon duine aon duine

eagrán nó cén fáth gur bhaineann féileacáin leis agus cén fáth go bhfuil sé sin bailí but um, yeah, nó ní maith liom féileacáin ach an oiread like, ag- like, li- like literal eagla an domhain orm roimh féileacáin aon rud le like sé chos nó le sé tarlint. Aon rud le sé cos. Yeah, Le féileacáin.
sé cos nó níos mó sin an iomarca. Just ceapaim go bhfuil sé amscaí just an bealach bhí na féileacáin ann, you know, like, bhí siad mar caterpillar agus tá siad an et, like, céard atá ag tharlú? like, tuigim conas a oibríonn sé, just tá sé amscaí, like, you know, not here for it. I'm like, Aoife, is múinteoir bunscoile thú,

an halla seo acu go mbíonn na féileacáin just ag eitilt thart like, it's, it's, it's, it's a butterfly walkthrough so bíonn tusa just ag siúl agus bíonn siad uilig just like, ag eitilt like, trasna agus honest God like I'd say like rith mé tríd an rud like ní just no just agus I think er I think er gur landáil ceann acu orm agus tá, bhí aithne againn ar duine a bhí ag obair ann and I was like no caithfidh tú é seo a bhaint and then bhí sí ag gáire and I was like no like just caithfidh tú é seo a bhaint nó beidh sibh like gan féileacán amháin i gceann cúpla nóiméad just Beidh Yeah.
sibh gan féileacán. Is maith liom Seo ci- féileacáin ach tuigim tuigim go pointe mar bhí mé ag féachaint ar an alt sin agus tá eagla ar

fhéin whereas níl fhios agam an mbíonn féileacáin timpeall chomh minic sin, abair like dá mbeadh cónaí ort i mBaile Átha Cliath, say like na, na faoileáin like agus bheadh ort ag maireachtáil ó lá go lá agus like imní an domhain ort nó eagla an domhain ort roimh faoileáin nó roimh So is aon chomh mór freisin. agus yeah absolute units like i mBaile Átha Cliath like níl siad leath Yeah. chomh mór i gCiarraí níl fhios agam céard a bhíonn sibh ag tabhairt do na faoileáin i mBaile Átha Cliath Deireann an duine seo, balúin, is fuath liom a bheith sa seomra céanna leo, ní ligim iad ag mo bhreithlá riamh. Bhí múinteoir bhí múinteoir tíreolaíochta againn ar scoil agus bhí eagla uirthi roimh balúin agus breithlá duine dos na cailíní a bhí ann lá amháin agus like bhí balúin againn ag am lóin like dá breithlá agus ní thiocfadh an múinteoir isteach gan na balúin a bheith imithe just like just bhí eagla an domhain uirthi rompu.
sin chomh spéisiúil. Is maith liom balloons ach ní thaitníonn an torann a dhéanann siad nuair a phléascann siad. So like b'fhearr liom a bheith ar an eolas go bhfuil siad chun phléascadh, you know. You know tar éis cóisir má táimid chun like an áit a ghlanadh that's a bit of warning is úsáideach, you know. Freisin ní thuigim. Ní thaitníonn jump scares liom so. Sa bhliain 2022, no 2022, Umm cén fáth nach bhfuil balloons againn atá ciúin nuair a phléascann tú iad? Like nach féidir linn é sin a chruthú le eolaíocht or something, I don't know. Le eolaíocht? Le eolaíocht just Sé go bhfuil I don't know, ni- Tá an turn Níl aon níl aon níl aon foinse eolais agam anseo, but like a lán go bhfuil

ag siúl thar um, like cineál like poll ar an talamh, like déanann sé sin ciall I think. Ó actually, Oh, yeah. um, aon duine atá mar culchie atá ag éisteach linn, má bhíodh so ag teach mo sheanmháthar in Áth Luain, bhíodh an cattle grid aici sa um, chun tosaigh sa teach agus bhí like, eagla an domhain orm roimh an cattle grid, like, tá sé agus fós agus nuair bhíomar in Nua Eabhrac bhí like, an-chuid like, um, like manhole covers nó rud mar sin ag dul thar an sráid agus níl mé in ann siúl actually yeah, sin cineál atá agamsa freisin actually just níl mé in ann a bheith ar na rudaí sin just ní maith liom iad. Caithfidh mé dul thar an-mhall mar tá eagla orm go like beidh mo chos greamaithe idir Yeah. like, an rud nó go gcaillfidh mé bróg nó rud éigin thíos ann. Yeah. An mé dearmad ar But sin, níl actually. siad fiú chomh domhain sin, like nuair a bhí mé níos óige cheap mé go raibh siad like an

sa bhoot gan fhios dom. Oh yeah, sa mback seat. Sa mback seat, nó so déanaim check i mo fhuinneoga sula dtéim isteach agus ní chuirim an carr as glas go dtí go bhfuil mé like díreach in aice le. But I think like an-chuid de na rudaí seo tagann siad ó scannáin nó tagann siad ó like na meáin nó rudaí like a thar like

feamainn nó like cnoc or cloch bhí an bhí an dein like, ní hea gur aon rud dona bhí ann but kind of take um like go mbíonn eagla ar dhaoine roimh like an kind of an an an fharraige domhain freisin like an- yeah no yeah like Cad é an statistic sin it's like níl ach eolas againn ar like seach like tríocha faoin gcéad de sna de sna rudaí atá amuigh Mhm. ansin sna Yeah. like

Ó, déanaim sin. Sílim gur sílim gur scam atá ann go gceannóidh tú níos mó bia. Like, Ooh.
like, they're not, not like an-as dáta, is in like lá nó dhó, like is in Yeah. bainne, like déanaim an like an sniff test, like just má má thugann tú like má dhéanann tú é a bholadh, like

feoil agus abair earraí like déiríochta, so cáis, yogurt, bainne agus like imíonn siad san as dáta go minic, like níos tapa, níos tapúla agus tá sé cineál baolach má itheann tú iad, abair dá mbeadh siad like seachtain as dáta like má dhéanann tú rud mar sin ach best before sin le haghaidh rudaí like nach dtéann as dáta really ar nós like cereal nó pasta nó abair um like anlainn éagsúla um but sin just mar gheall abair má éiríonn tú tinn agus má cheapann tú gur mar gheall ar an bia seo é is ionas nach féidir leatsa cás cúirte a thógáil eh, i gcoinne an chomhlacht mar go ndeireann sé best before so go ndeireann sé oh well tá dáta ar an rud, but. suimiúil.
Déanann siad sin go minic le cnónna agus uibheacha, mar like, obviously ní féidir liom iadsan ithe ach go Yeah. minic nuair nach bhfuil na rudaí sin nuair nach bhfuil cnónna agus uibheacha isteach i rud éigin Mhm. agus tá sé soiléir nach bhfuil, bíonn sé fós scríofa ar an bpaicéid mar níl Yeah. an comhlacht ag iarraidh go mbeidh cás cúirte ann ach Ní iris dóigh. slad. Seo ceann aisteach. So you know nuair nuair a bhíonns um, kind of like pins and needles i do lámh

Ba mhaith liom a rá freisin arís go bhfuil brón orainn más duine le OT thú. An fáth go bhfuil mé á rá seo ná go bhfuil mé ag léamh leabhair faoi láthair maidir le like cosaint an coirp mar atá kind of thing agus like oh, right, yeah. in, like athruithe a dhéanamh ar ár gcoirp agus sin so ní go raibh muid ag cur le dro just uh, like an fáth go raibh mé á rá sin ná nach chumach agam so is mise a bhí aineolach do you know what I mean ní yeah, yeah, no,